Bróga Thomáis, Una Leavy a scríobh, léaráidí ó Margaret Suggs, léite ag Múinteoir Eileen Duffy Nuair a bhí Tomás óg, níor chaith sé bróga ar bith. Ba bhreá leis imirt lena bharraicíní agus iad a chur ina bhéal. Nach iad a bhí go deas! Nuair a bhí Tomás níos sine, chuir Mamaí péire bróg air. Ach níor thaitin na bróga le Tomás ar chor ar bith. Chaith sé bróg amháin leis an gclog agus thit an clog ina smidiríní ar an urlár. Chaith sé an bhróg eile le Daidí agus bhuail sé ar an tsrón é. Níor thaitin sé sin le Daidí. Lá i ndiaidh lae, chuir Mamaí péire bróg ar Thomás. Lá i ndiaidh lae, bhain Tomás na bróga de. Bhí an-spraoi ag Tomás lena bharraicíní nochta, níor chaith sé bróga nó stocaí riamh. Uaireanta, lí an coileán a bharraicíní. Thaitin sé sin le Tomás. Thóg Daidí Tomás go siopa na mbróg leis lá. Is buachaill mór anois tú, arsa Daidí leis, tá sé in am agat bróga a chaitheamh. Bhí siopa na mbróg sa bhaile mór. Beidh uachtar reoite againn tar éis bróga nua a cheannach, arsa Daidí. Ach ní raibh Tomás sásta. Ní maith liom bróga! ar seisean. Thaispeáin fear an tsiopa a lán bróg dóibh, bróga gorma, bróga dearga, bróga samhraidh, bróga geimhridh. Stop! arsa Tomás nuair a chuir fear an tsiopa na bróga air. Ní maith liom bróga gorma! Ní maith liom bróga dearga! Ní maith liom bróga samhraidh! Ní maith liom bróga geimhridh! Ní maith liom bróga ar bith! Bhí Daidí ar buile. Bhí fear an tsiopa ar buile freisin. Ach níor thaitin bróga le Tomás fós. Tháinig an fómhar. Thit na duilleoga ar an talamh. Chaith Tomás lá i ndiaidh lae ag súgradh sna duilleoga, cosnochta. Nach aige a bhí an spórt nuair a bhí sé ag cur báistí. Léim sé sna locháin uisce arís is arís eile. Ansin tháinig an geimhreadh. Maidin amháin, d'fhéach Tomás amach an fhuinneog. Bhí calóga móra sneachta ag titim ón spéir. Bhí sneachta ar na crainn, bhí sneachta ar na páirceanna, bhí brat bán sneachta ar fud na háite. An gcabhróidh tú liom leis na ba? arsa Daidí. Cinnte, arsa Tomás. Chuir Mamaí cóta mór, caipín agus láimhíní air. Ní dúirt sí tada faoi bhróga. Ach chaoch sí súil ar Dhaidí agus é ag dul amach. D'oscail Tomás an doras. Chuir sé a chos ar an sneachta lasmuigh. Ó! Nach é a bhí fuar! Shiúil Daidí go tapa. Rith Tomás in aice leis. D'fhág siad rian na gcos sa sneachta. Ó, ach bhí sé an-fhuar! Thosaigh Tomás ag crith. Tháinig dath gorm ar a chosa. D'éirigh siad níos fuaire agus níos fuaire. Sa deireadh níorbh fhéidir leis siúl a thuilleadh. Tóg suas mé, a Dhaidí, arsa Tomás ansin. Ní féidir liom siúl a thuilleadh! Tá brón orm, arsa Daidí, ach ní féidir liom. Ach tá mo chosa reoite, arsa Tomás, ní féidir liom siúl níos mó. Agus thosaigh sé ag caoineadh. Bhí ar Thomás siúl agus siúl cosnochta. Ooh, bhí sé an-fhuar ar fad. Nuair a bhí Daidí réidh leis na ba, thóg sé suas an buachaill bocht. Nuair a shroich siad an baile, thóg Mamaí Tomás ar a glúin. Thriomaigh sí a deora agus a bharraicíní beaga reoite. Thug sí babhla mór leitean dó. 'Féach sa chófra mór, arsa Mamaí le Daidí. 'An bhfuil bosca mór ann? 'Tá, arsa Daidí, agus chaoch sé súil ar Mhamaí. Fuair Daidí an bosca. Nuair a d'oscail Tomás é, cad a bhí istigh ann ach péire buataisí, buataisí móra dearga! Nach air a bhí an t-áthas! Chuir Mamaí stocaí teolaí agus na buataisí móra dearga air. Amach le Tomás sa chlós. Rith sé tríd an sneachta ag preabadh agus ag pocléimní. Thóg sé fear sneachta iontach agus d'fhan a chosa tirim agus teolaí an t-am ar fad. Istigh sa chistin chaoch Mamaí agus Daidí súil ar a chéile. Agus sin deireadh an scéil. Tá súil agam gur bhain tú taitneamh as. Slán go fóill.